An b'i fo na mɛ manden i b'a dɔn dusu tɛ mali in kɔnɔ dusu pa pa tɛ mali in kɔnɔ mali cibaga a tɛ tɛ e b'a la i bɛ ga b'a la sɛgɛnlasi b'a la cɛ da bɛ ba la i b'a diya in ba la murubo siri bɛ ba la Ee olu mɔgɔ kelen de ye kan da ye tuguni an bɛ ku wolo de ta olu ka kan ka perez ye tuguni wa manden denw ala taa miiri ninnu ye psi mali psi bɛɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ mali taga ɲɛ tun bɛ ninnu kɔnɔ fɛrɛma fɛma fɛma fɛma mali mɔ bɛ yen mali mɔ bɛ ban mali ala i tɛ sababu ɲumankan ye An taara an bɛ na an bɛ taa ko min an bɛ taa ca min an taara an bɛ taa ko an bɛ taa ca u ye malien denw sigi u sen tɛgɛ de kɔrɔ ma se ka a tɛ se ka sɔn kuloma ko ni mɔgɔ kelen de ye candidat ye tuguni Soumaila Cisse Cɛbilen Dramé

A kɛra a kɛra cogo di an t'a dɔn an b'an ko min an b'an jamu maliendenya yɛrɛ karakara ye wallahi fo mɔgɔw bɛ maloya ni maliendenya ye quoi a bɛ n n'Ala ni kira cɛ a bɛ n n'Ala cɛ surtout yɛrɛ ne yɛrɛ ne ka région kulukoro

Kulukoro ye sɛgɛn min y'a ɲɛna san tan ani duuru an y'o sɛgɛn de baaraw tiɲɛna an faw ka baara tiɲɛna an faw gɛnna ka bɔ baara la an ka école bɛɛ tiɲɛna o ɲɛmɔgɔ kelen ninnu an bɛna tila k'an bɛ taa olu de ta k'u sigi an kunna malienw an t'an ɲɛ yɛlɛ an t'an ɲɛ yɛlɛ dɔɔnin IBK bɔ a i b'a bila i b'a n'i m'a bila a diya la i b'a bila muru ni bese la wallahi i b'a bila bɔ i tɛ se i dɛsɛra a bila bɔndala an t'i fɛ an t'i fɛ bi an t'i fɛ sini wa élection n'a y'a sunya hali n'i y'i sigira an b'i ta an b'i ta yaw ka bɔ yen wallahi billahi i tɛ se ka sigi an kunna mali marali a hakili t'i la esprit t'i la intelligence t'i la foyi t'i la Kuma ba f'u la subhanallah cɛ y'an tɔɔrɔ y'an tɔɔrɔ quoi y'an tɔɔrɔ a y'an tɔɔrɔ yɛrɛ de depuis Musa Tarawele tile minnu bɛ gouvernement kɔnɔ olu denw denw de bɛ gouvernement kɔnɔ fo ka na se bi ma halisa olu de b'a kɔnɔ san san bi naani kɔ an ma se ka foyi k'an yɛrɛ san bi naani kɔ an ma se ka foyi de k'an yɛrɛ Anw tɛ sunɔgɔ bilen dɛ n'a b'a k'an su kan a b'a k'an su kan mali a bɛ jɔ an dɔgɔninw olu b'a hɛrɛ sɔrɔ a bɛ fɛrɛ k'a k'an su kan a b'a k'an su kan sunɔgɔ a tɛ miya bannen de an tɛ maa si ka fugaridenya la bilen jeunes a ye wuli an k'an cɛ siri a wuli an k'an cɛ siri an ka l'union fait la force an ka force kɛ quoi Mais n'ala sɔnna ma ne yɛrɛ b'i jigin kulukoro hali a tɛ mɛn ne ni n ka mɔgɔw an bɛ ɲɔgɔn ye i m'a faamuya élection in e k'a lajɛ candidat minnu tun bɛ yen depuis lawale lawale minnu ye postew kɛ ka tɛmɛ ni dɔw tun tɛ ministre ye ka kɔrɔ dɔw tun ye directeur général ye yɔrɔw la u sera ka mun de kɛ u ka service kɔnɔ olu de bɛ tila ka kɛ candidat ye tuguni k'an bɛna voter olu ye ne yɛrɛ ɲɛ tɛ candidat la mali yɛrɛ kɔnɔ ko ne bɛ se ka ne mohamed bɛ se k'a fɔ n ko cɛn ko karisa ka ɲi jeunes an yɛrɛ t'an ɲɛ yɛlɛ an k'an jeune ɲɔgɔn dɔ ta k'o sigi sa jeunes cɛkɔrɔba ninnu tɛ se foyi la sunguru tigɛ kɔ tɛ se foyi la dulɔ min kɔ assemblée président isaka sidibe yen kulukorokaw tɛ to yen an ma ban dɛ jeunessew sigilen bɛ k'i kɔnɔ kulukoro E ye kulukorokaw faga dɛ isaka e ye kulukorokaw faga i suladen e ye kulukorokaw faga mais e tɛ kulukorokaw de fana don a bɛ n'a fɔ dusu de t'an kɔnɔ quoi isaka e ka mandat fɔlɔ la kulukoro e ko kulukorokaw ma k'e ka wari de y'e ta kulukoro ko mɔgɔ m'e ta kulukorokaw degun ni sɛgɛn b'u kan tɔɔrɔ min bɛ kulukorokaw kan a tɛ hali kidali faliw kan a bɛ ala cɛ kulukorokaw bɛ ɲini ka na taa kulu ɲimi balo tɛ ji tɛ ale kulukoro yen muso kɔnɔma sara ka sa k'a den to a kɔnɔ docteur tɛ wa foyi de ma bɔ a la kulukoro kɔnɔ tiɲɛna n bɛ grand frère de fo mon tonton madu madu ka consolateur vraiment vraiment n ka respect b'i ye i y'i fasa fili kulukoro ko la walahi tiɲɛna madu y'i seko kɛ walahi mɔgɔw bɛ mɔgɔw b'i dɔgɔya u b'i nɛni i ye malankolon ye i ye nin ye même si e même si o y'olu kunko de ye tant que i bɛ anw fantanw niyɔrɔ fɔ an b'a fɔ cɛ an b'i fo k'i barika da tiɲɛna inshallah n bɛna de kulukoro an bɛna baara dɔw sigi sen kan i m'a faamuya bon tiɲɛna n mako b'i ka numéro la quoi walahi mais comme tile fila n yɛrɛ jigintɔ don kulukoro yen n bɛ passer arajoso IDFM na vraiment n bɛ arajoso IDFM mɔgɔw fo walahi grâce à eux grâce à aw Kulukorokaw bɔra fɛn caman kalama i m'a faamuya mais eli jara n bɛna min f'i ye baara kɛ ni hakili de ye i ka baara kɛ ni sariya ye kana nafigi lamɛn baara kɛ kulukorokaw hinɛ minɛ i ka baara kɛ n'a ye eli jara i ye ne fa ye mais ne b'a dɔn i tɛ ne dɔn mais ni ne fa b'i dɔn i ne fa yɛrɛ tun b'a appel kɛ a caman tun bɛ kɛ ne ɲɛna quoi vraiment i m'a faamuya mais n tɛna n yɛrɛ f'i ye quoi n tɛna n yɛrɛ f'i ye mais An bɛ ɲɔgɔn bolo quoi Eli mais i bɛ baara kɛ ni ŋaniya ye i bɛ baara kɛ pour que i ka dugu bɛ se ka taga ɲɛ bɛɛ de tɛmɛna kulukoro la Eli Jara gouverneur min b'an fɛ yen vraiment vraiment vraiment gouverneur o ko est-ce que dusu bɛ kulukoro jeunes yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ jeunes ka école ko tiɲɛna bɛɛ bɛ danga nin kɔnɔ cɛncɛnbɔ bɛlɛbɔ banajugu bɛ ji la

Isaka sigilen ni sisan cɛ a ye mun nafa de ɲɛ kulukoro a ka se ka baara baara jumɛn de bɛ kulukoro ni cɛncɛn bɔ ni bɛlɛbɔ tɛ mɔgɔ bɛ se k'i sigi ka balo o la o bɛ baara minnu da mɔgɔ kɔ yɛrɛ kan o tɛ se ka lakale fiyewu nka IBK tiɲɛ na an t'i fɛ bi an t'i fɛ sini wa fanga in i b'a bila an de y'i sigi wa an b'i lajigin a diyara i ye o a ma diya i ye o hali ala yɛrɛ se t'o la an b'i lajigin walayi bilayi Parce que nin ko yɛrɛ taara k'Ala ko yɛrɛ dan quoi nin ko taara k'Ala ko dan mais maliba hinɛ hinɛ ne nana ne nin ye ka taa kasi ka taa kasi kasi kasi in a bɛ ban hali n'i y'i to hali n'i to i kan ka kasi in bɛ ban wa i bɛ taa i bɛ bɔ an kunna deux mille dix-huit bɛ se i b'i ka minɛnkolon ta an bɛ sara malidenw ma n'i ma sɔn ayiwa an b'a kɛ kata bananen a bɛ kɛ kata bananen ye a y'i diya i bɛ taa a m'i diya i bɛ taa wa i tɛ sigi an kunna an t'i fɛ bi an t'i fɛ sini i y'an tɔɔrɔ an ka kɔrɔkɛw b'u bɔ an bakɔrɔw kɔrɔ a sɔrɔ an ka dɔgɔ an dɔgɔmaninw de b'an baw bolo an kɔrɔkɛw de bɛ bɔ ka taa k'u bɛ taa fɛn ɲini parce que u bɛ tila kalan na u tɛ baara sɔrɔ i bɛ tila san tan kɔ kɛ kalan na i bɛ tila i tɛ baara sɔrɔ i tɛ baara sɔrɔ mali in kɔnɔ ka tila k'u kɛ sahara kan ka taa wari ɲini e bɛ taa mun de fɔ IBK e ma miiri dɛ e ni ba cɛ ni Karimu tun bɛ tunga fɛ e tun bɛ sɔn nin ma IBK e ma miiri mali yɛrɛ hinɛ dusukun t'e la a mali hinɛ a t'e dusukun na e ye kafiri de karamɔgɔ kafiriw ɲɛmɔgɔ kafiridenw minisiri kafiridenw député kafiridenw aw bɛɛ kafiriden ala jugu surante ninnu an tɛ yafa aw ma wa a bɛ ban ko a bɛ ban a bɛ ban a bɛ ban aa an ka silamɛ minnu ko karamɔgɔ kira kira muhamadu sallallahu alaihi wasallam kira ye baara kɛ mɔgɔw ye kira sarala baara kɛ mɔgɔw ye a b'aw dɔn kilimu de kɔrɔ k'aw da aw bɛlɛkili kan kilimu kɔrɔ yen ko o tɛ fɔ o bɛ fɔ bi o tɛ fɔ aw ye jɔn ye a bɛ wuli a bɛ baara kɛ a fɔ aw fana tɛ dangaden minnu bɛ taa ka wari ɲini sɛgɛn na ka n'o d'aw ma k'u da bɛlɛ kan aw de don a bɛ bɔ a bɛ taa baara kɛ de Baara in de bɛ faso jɔ taa tubabuw fɛ yen ko mori mori b'u sen fili ko ne b'a faamuya taa tubabu fɛ yen ko ni mori ye dɛ n'i baara kɛ i bɛ wari sɔrɔ n'a ye den a ye t'o fɔ tubabu fɛ a b'a fɔ k'a arabu bɔnsɔn n'a arabu bɔnsɔn a ye taa arabu fɛ yen kɛ k'a arabu bɔnsɔn ye diɲɛ kɔnɔ arabu aw yɛrɛ ko ka go farafin a b'a dɔn farafin ko ka go arabu ye cogo min a t'a fɔ k'a arabu bɔnsɔn in la tubabu hinɛ bɛ tubabu dusukun na ni arabu ye kun jumɛn na kira ye arabu kira ye kun jumɛn na ala ye kira bɔ arabuw la a ɲɛna ko ala y'o kɛ gansan na ala m'o kira bɔ arabuw la ten gansan koyi ala ma kira bɔ arabuw la ten gansan dɛ aw bɛna wuli k'anw dala karamɔgɔ ka finiw bunbɔ aw kunkolo la a tɛ mɔgɔ si ka wari sɔrɔ ka dun yan bilen nin y'a bannen de ye a banna a bɛ wuli a bɛ baara kɛ o baara de dɔrɔn de bɛ faso jɔ baara de bɛ mɔnɛ bɔ baara de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la kamalenkɔrɔ baara de bɛ mɔnɛ bɔ i la mais a' bɛ t'aw sigi ka ee mobilibaw san an ka wariw la ka tila ka an bɛ tila ka ko wari bɛ karamɔgɔ an ma karamɔgɔ ka Lexus an ma karamɔgɔ ka V8 yan ka sɔrɔ e ka wari ne ka wari ne terikɛ ka wari ne balima ka wari de bɛ karamɔgɔ kɔnɔ kafiri ninnu ala jugu kafiri maalankolon maa tɔɲɔna dangaden ninnu Aw bɛ se k'aw to tan k'an joli min cɛ a tɛ kɛ a tɛ kɛ a bɛ wuli a bɛ baara kɛ a bɛ wuli an bɛ baara kɛ o de bɛ faso jɔ o de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la o de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la jeunes in na deux mille dix-huit an ka jija an ka jeune ɲɔgɔn an k'a sigi walasa mɔnɛ bɛ bɔ an na cɛkɔrɔba ninnu tɛ foyi ye n'i ye mali ta cent pour cent jeunes ye soixante-dix pour cent de jeunes ye soixante-dix pour cent de i m'a faamuya cɛ z an ka nana zya don bla sa e ma yɔrɔ mali zw ɲ na e ma mali z tɔɔrɔ la e sɛgɛn bɛ ɲini ka n bɛɛ faga n'i y'a ta k'a lajɛ te jinin mana se fɛn ta ma i ka kan ka se k'i yɛrɛ bɔ n' fa' ba tɛ ka kan ka se k'i yɛrɛ balo sini jeune san ka daminɛ san mugan ka taa e ka kan ka se k'i yɛrɛ ta sa e ka kan ka se k'i yɛrɛ balo mais bibi in na san bi naani n ka cɛ olu faw de bɛ ka pension de bɛ su de bɛ ka ɲɛnɛmaw balo bi mali kɔnɔ a y'o lajɛ o jamana sugu jumɛn o jamana sugu jumɛn de ye commerçant ka minɛn jenina gouvernement ye ko miliyɔn kɛmɛ fila ni bi duuru e nin ye yɛrɛ ko ye koyi Miliyariw bɛ ka cɛ ka di sungurunw ma a bɛ ka cɛ ka di sungurunbaw ma villa ni etaziw bɛ ka jɔ a commerçant kelen yɛrɛ ka minɛn valeur man ca ni deux cent cinquante millions ya ou bien ne badenw tiɲɛna dusu bɔ ko jugu de ye n bila nin dɔw la mais ni kɛra sababu ye ka don minnu gasi la u ka yafa n ma wa ni mɔgɔ min b'a faamuya i k'a faamuya ni i n'a digir'i la a k'i faga ne ka pap ka taa la wa n'a bɛ n yɔrɔ ɲini yɛrɛ a man gɛlɛn ne se ka n yɔrɔ fɔ olu tɛ kumabaw ye i m'a faamuya Ne ko ne bɛ bɔ kulukɔrɔ de kulukɔrɔ ye ne ka dugu de ne région de kulukɔrɔ mais nin wagati na n sigilen don bamakɔ yan ne tɛ siran cɛ si ɲɛ ne bɛ siran ala subahana wa taala de ɲɛ o de ye ne da o de bɛ ne ni minɛ o cɛ tɛ dugukolo kan k'i bɛ se ka ne ni minɛ n'i ye ne faga ala de y'a latigɛ wa ne b'a kɛlɛ kɛ an fantan ne b'an ka kɛlɛ kɛ wa an ka sariya an ka hakɛ a bɛ d'an ma o ma mun don an bɛ kalan kɛ ka tila kalan na baara tɛ sɔrɔ ni yɛrɛ n'i ma ekɔli kalan yɛrɛ kɛ faransɛ yɛrɛ kɛ u b'a fɔ ko non nin tɛ foyi dɔn nin tɛ foyi dɔn izini jumɛn bɛ mali kɔnɔ u ye izini bɛɛ privatiser huicoma privatiséra ɲinan san tan joli peut-être san tan joli halisa gɛlɛya bɛ ɲini ka na mɔgɔw faga an yɛrɛ faw tun bɛ baara kɛ huicoma na an baw bɛ baara kɛ an kɔrɔkɛw bɛ baara kɛ an dɔgɔninw bɛ baara kɛ ka u bɛɛ bila somasi la u bɛ taa baara kɛ min danga a bɛ wari bɛ bɔ min badenkɛ kɔnɔ banajugu bɛ yen jijugu bɛ yen ne badenw kulukorokaw sɛgɛnna dɛ tiɲɛna kulukoro autorités tiɲɛna ne tigɛra u la fo ka n cɛw kɔfɛ walahi Ne tigɛra u la mɛ n b'a ɲini kulukoro jeunes fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kelen an ka ninnu dakakisɛ bilen ta ka bɔ an da la eli jara komi n ma se ka n tɛ se ka foyi fɔ i kan fɔlɔ parce que n m'i kojugu ko mɛn cɛn na n ye mɔgɔw ka kumaw mɛn i ka baara taabolo k'a ka kusa n'i ye sira bila don o don an bɛ cɛn f'i ɲɛ na walahi bilahi mɛ isaka sidibe ni kulukoro gouverneur a ye ninnu dakisɛ bilen ta ka bɔ an da la sa u y'an tɔɔrɔ u y'an tɔɔrɔ yɛrɛ de na kulukorokaw sɛgɛnna ne badenw ne b'a fɔ ye ne bɛ kule k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye kulukorokaw sɛgɛnna ne bɛ kule k'a fɔ bɛɛ sɛgɛn bɛ kulukorokaw la ɲani b'u la kɔngɔ b'u la dɔgɔtɔrɔso t'u bolo jiko b'u la kuranko b'u la baloko b'u la fɛrɛma ala ka soma jan ne balo bɛɛ lajɛlen ala ka hakili ɲuman dansa o tuma i ma se